mgbe o nwere ka ọ ha ha mgbe nne na nna gị lere akwa mgbe ha lere ntọrịka mgbe fa lere jọji mgbe fa lere mkpụrụ mma mgbe fa lere akwa eji eje mitin dị iche iche iji wee fụ na a zụrụ gị n'ụlọ akwụkwọ iji wee fụ na e nyere gị nri iji wee fụ na ị wụ mmadụ ya ị wụ tata nwanne appreciate their sacrifice ọ dịrọ easy it is not easy ịpụtago ụwa ife ife o nyere it is not easy o nwere a lot of sacrifice our parents make enwere a lot of sacrifice your parents make enwere ọtụtụ ndị kwesịrị ịdị na-etake care of their parents ha nọ ọfụma ha na-ebi ndụ sọrọ ha but their parents na-ata afụfụ enwere ọtụtụ ndị bi na họteelụ enwere ọtụtụ ndị bi n'ụlọ machara mma but their parents nọ na village na-ata afụfụ due to ife a gwara gị due to ife a sịrị gị due to ife ị nụrụ maọbụ ife i jiri aka gị chọpụtala onwe gị ọ bụrọ enough reason iji wee gbakudo ha azụ those your parents really sacrifice a lot ndị a tara afụfụ they really suffered e nwere ọtụtụ ndị mgbe ha pere mpe na nwa a kpọta ha ka ha bịa rie nri ha anyụ mamịrị na nri nwa na-abịa iri yet their parents atọ nụkwa ma rie e nwere ọtụtụ ndị mgbe ha pere mpe like mụnwa mgbe m pere mpe mgbe afụ nwa ọnụ ka nne nne mmadụ ji amịcha nwa ya imi nne gị bịa ochie ọnụ n'imi gị wee mịchaa gị ihe azụzụ dị gị n'imi ndị a mechaa such sacrifice ị pụta ị gbakudo ha azụ jụọ onwe gị na ị ga-eme ya with this your age with this your amamife ihe ị ma i jizi wee gbakudo ya azụ jụọ onwe gị na ị ga-eme ya e nwere ọtụtụ ndị m ma their parents really sacrifice a lot but agwago ha one or two things agwago gị na nne gị bụ onye ọjọọ agwago gị that na your parents bụ amụsụ na your parents ji eme nke eme nke ọzọ i wee gbakudo ha azụ i chefuzie that na ọ bụrụ na your parents dị bad like that ọ bụrụ na your parents chọrọ gị ọnwụ ọ bụrụ na ha chọrọ gị ọnwụ na ị ma ndị ndụ tata na ị ma nru stage a i ru nwanne eruzie na kịtazị ị ga-eficha ha anya mmiri oge eruzie na mgbe fa ga-erie aka ụmụ fa ị gbakudozie fa azụ kịtazị ka ị mazi na nne gị jọrọ njọ kịta ka ị ma na nna gị jọrọ njọ kịta ka ị ma na nna gị anaghị emeta ya ị gbakudozie ya azụ nwanne mara amara that na anything you do today will surely come back to you ị ka ya-abụkwa nna ị mụtago ụmụ maọbụ ị ka ya-amụta amụta Your children will also do you the same as you do your parents. This will make your parents otu a ka ụmụ gị ga-esi wee mee gị when your parents don't have much but still manage they still try to give you a beautiful life appreciate their sacrifice it is not easy appreciate their effort jụkene onwe gị na ị ga-eme such thing all those sacrifice ahụ nne gị na nna gị mere gị all those akụkọ ahụ ha kọrọ gị etu ha si wee jee na etu ha si wee brought you up jụọ onwe gị na ị ga-eme such sacrifice n'elu nkịta jụọ ya onwe gị saa ya onwe gị appreciate their effort no matter ife a fụrụ si gwa gị o nwere ike onye na-agwa gị ihe ahụ e nwere ike onye na-ediscourage gị o nwere ike onye na-akụ gị mkpụrụ ọjọọ a n'ime i jee na be ya o mere foto nne ma ọ foto nna ya enlargement kobe na palọ ị bata na palọ onye ahụ ife izizi ị ga-afụ ị bata na be ya foto nne na nna ya bụ ife izizi ị ga-afụ ọ na-ediscourage gị gwa gị na nne gị mere nke a ma ọ na nna gị mere nke a nwanne appreciate them ha nwa n'onwe ha value their own parents na-agwazi gị undervalue na ya appreciate your parents appreciate your parents so that ka ụmụ nke ị ka ya-amụta tomorrow ụmụ ị ka ya-amụta maọbụ ndị nke ị mụtago nwee ike mee gị appreciate ọ bụrụ na i so na ndị a na-asị na nne na nna ahụ ha mere nke nwa ọ bụrụ na i so na ndị a na-asị na nne na nna ahụ ha mere nke nwa maọbụ na nna ahụ ha mere a lot of mistake nwanne gbazigharịa nya bụ okwu ọnụ gị ahụ maka na ị ka ya-abụ nne na nna tomorrow ị ka ya-abụkwa nna tomorrow ọ bụrụ na ụmụ gị na-ekwu such thing kedu ka obi ga-adị gị kedu ka obi ga-adị gị appreciate their effort appreciate their sacrifice those sacrifice your parents make iji wee fụ na ị wụ mmadụ iji wee fụ na ha mere gị bido something iji wee fụ that na i ruru ebe ị nọ na your years na i toruru na i toruru ma ruo age ị nọ tata appreciate their effort it is not easy it is not easy appreciate their effort when your parents don't have much appreciate their effort they really sacrifice a lot for you amarọ m ife a gwara gị amarọ m mkpụrụ a kụrụ gị n'ime amarọ m ife ị chọpụtara but ọ bụrụ na ha nwere ike ịdị na-enwe ijikọ omume ahụ ịdị na-eme ijiri omume ahụ wee zụgido gị tacha afụfụ niile ha tara nya anwụ nya mmiri dị na ya wee zụgido gị wuo ha ntụ ihe ha tụde ewu i wee bụrụ mmadụ appreciate their sacrifice it is not easy as of oge anyị na-etolite mgbe afụ ka ọ na-awụ azụzụ jide nwatakịrị nne ya chie ọnụ n'imi ya wee mịchaa ya nya bụ imi e nwere ọtụtụ ndị mgbe afụ na-awa kpọta efe ha bịa rie nri fa nyụọ mamịrị na ofe e ji eri nri maọbụ na nri nwa a na-eri yet their parents atọ nụkwụ ya ma rie ya e nwere ọtụtụ ndị their parents kwọrọ n'azụ wee rụọ ọrụ ugbo e nwere ọtụtụ ndị their parents kwọrọ n'azụ wee na-eme ọtụtụ business e nwere ọtụtụ ndị their parents kwọrọ n'azụ wee na-echu mmiri e nwere ọtụtụ ndị their parents na-akwọ n'azụ e, eje ọrụ ugbo e, eje nkụ eche nri egwu enwere ọtụtụ ndị their parents na-akwọ n'azụ eme ọtụtụ ife dị iche iche appreciate their sacrifice appreciate their sacrifice ihe ọ fụrụ sị gwa gị no matter ife ọ fụrụ sị gwa gị today appreciate your parents when your parents don't have much but ha tryịrị bring you up they try to bring you up they really made a lot of sacrifice appreciate their effort when your parents don't have much appreciate their sacrifice when your parents don't have much nwanne ji ahịa ike ọ dịrọ easy ị pụtago ụwa vive onye ru ọ kwa ntu a ka ọ dịbụ o nwebukwa mgbe a ghara ụwa shuga a bịa nwekwanụ mgbe ọ na-eji achọ ịdụ salad like that appreciate the effort that your parents make to bring you up appreciate their sacrifice when your parents don't have much na e nwere ọtụtụ ndị their parents tara afụfụ dị iche iche ọ dụghịzi ka n'elu nkịta ihe abụghị mgbe ihe eji boria na-achụrụ gị n'ụgwọ akwụkwọ mgbe ihe eji gaa steeti na ma ọ tọ ife otu onye ga-asị gị ego na-ede ife ọ bụ ọmagụrụ ya nye gị by then o nwere onye ga-enye gị ya mana n'elu nkịta ị nwezi ike ịfụ somebody ga-enye gị ya your parents really suffer a lot e nwere ike a kụnyego gị one or two mkpụrụ n'ime gị a na-agwa gị na your parents mere nke a maọbụ na your parents mere nke a ma o mee nke ọzọ i weru maka ya gbakụdo your parents azụ i bi n'ụlọ mara mma mmiri a na-amawu your parents n'ụlọ ha bi na village i bi na hotel your parents anọrọ na-eri nri adịghị azụ adịghị anụ appreciate the sacrifice that your parents make appreciate them ha tryịrị bring you up iji wee fụ na i tolu bụrụ mmadụ i wee mara ife ị ma tata nobody is above mistake ntu ị nọ na-efeel like na ị dụgo wise na ị ma ife niile o nwere onye ga-afụ gị just anya nkịta ọ fụrụ gị ọ kpọọ gị asị ọ kwa ntu ahụ ka ọ dụ ha nwa na onwe ha o nwere onye ya bụ o nwere onye ga-afụ gị ntu a ọ nụ one or two things ọ jụrọkwa ese o meghị any confirmation o nwerọ any evidence o ji iji wee mara na i mere ife a eziokwu ọ kpọọ gị asị ozugbo ozugbo ntu a ka ọ dịkwa your parents appreciate the effort your parents make appreciate their sacrifice when your parents don't have much o nwere ọtụtụ ndị their parents tara afụfụ dị iche iche then iji wee fụ na ị wụ mmadụ ị bụrụgo mmadụ tata oge erugo mgbe ị ga-eficha ha anya mmiri oge erugo mgbe ị ga-eficha your parents anya mmiri ị gbakụdozie ha azụ oge erugo mgbe ị ga-ekunye ha mmiri ha ṅụọ ị gbakụdo ha azụ oge erugo mgbe ị ga-akpata nyezie fa ị gbakụdo ha azụ nwanne mara amara that na ihe ọbụla i mere your parents today ị ka ga-amụtakwa ụmụ ụmụ gị ka ga-emekwa gị ya maka na ụwa a ị fụrụ ihe ọbụla i mere mmadụ nwanne chee aka ghọrọ nke gị and mara amara that na after god you nweta your parents after god ọ bụrụ your parents respect them ọ bụrụ na your parents dị njọ etu ha si agwa gị ha kara igbu gị mgbe i pere mpe e nwere a lot of people their parents gabigara ọtụtụ ife dị iche iche ụfọdụ ka e lere ama ụfọdụ ka a gabigara ọtụtụ ife dị iche iche ụfọdụ ka a natara mkparị dị iche iche iji wee zụọ gị iji wee fụ na ị wụ mmadụ